ne bɛ fɛ k'i ɲininka n'a tɛ k'i ma basi ye wa n bɛ fɛ i ka tiɲɛ fɔ n ɲɛ na hmm. ne ko santiye nin tɔ bɛ laban waati jumɛn n fa santiye nin ko bɛ cogo di n fa o fana ye mun kuma ye

e b'a fɛ ne ka mun de fɔ sisan lamini santiye nin bɛ laban waati min na n bɛ fɛ i k'o de fɔ n ye bɔn tiɲɛ na ne t'a ban waati dɔn n fa e ka kuma faamu lamini n'i dun ma santiye nin lawuli n'i ma santiye nin lawuli lamini walahi i bɛ tigɛ n na n'i y'a ye bi bwa ye wari ninnu bɛɛ to e ka bolo kan nafolomafɛn o fɛn bɛ yen bwa y'a bɛɛ to e ka bolo kan ne de sababuya don ne de y'a laɲini buwa fɛ n k'a kɛ e bolo don walasa i ka kow taabolo dɔn n'a y'a sɔrɔ buwa tun bɛ balo la bi sisan b'a sɔrɔ santiye nin banna ni n ma ɲina ni n ma fili n ko santiye nin jɔli wari bɛɛ dira e ma fo ka taa sa finisɔn ma a bɛɛ wari dira e ma o wari taara min n fa ne kun don ka dɛmɛ la lamini i dun ka santiye nin banni waati fɔ n na dɛ n'i mago tɛ kɛlɛ la n'i mago tɛ fitina la lamini n'i mago tɛ sitanɛ la i ka santiye nin ban waati fɔ n na walahi n bɛ n yɛrɛ yiri la e santiye jɔli ni sisan cɛ a bɛ waati joli bɔ han a jɔli ni sisan cɛ a bɛ waati joli bɔ i bɛna n dɔn walahi n'i ma nin ban waati fɔ n na i bɛn'a dɔn n ye cɛ min ye N bɛ se ka kɛ cogo di e m'a dɔn yan sigi gɛlɛya walahi yan sigi kɛra jahanama sigi de ni cɛkɔrɔba tun b'a dɔn k'a ka du bɛ kɛ tan to a kɔfɛ bilahi a tun b'a ka du feere ka sɔrɔ ka taa da e i ni sera nin bɛɛ ma sɔsɔ min mana wuli o bɛ wuli an kun sɔsɔ min mana wuli o bɛ wuli an kun mun de kɛra Fata e b'a dɔn du ni jɔra cogo min na e bɛ du ni jɔ cogo dɔn i b'a dɔn k'i ye kuma juguba de fɔ nin e bɛ du ni jɔ cogo dɔn yanni du ni ka jɔ baba ye du ni fɛn bɛɛ dalajɛlen ta k'a di ne ma k'a nafolo mugu bɛɛ ta k'a di yan k'a daminɛ a daminɛ la depuis soubassement fo ka taa du nin ban pewu a tɔ ka to min ye dɔrɔn ka minɛnw ta k'a ladon a kɔnɔ ka si a kɔnɔ k'a wari bɛɛ jan n ko yann'a k'a di ne ma a ka lamini wele a k'a di lamini ma a fana ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ la du kɔnɔ wari bɛɛ tara ka di lamini ma du lajɛ a bɛ waati joli bɔ sisan nin jɔlen bɛ tan o bɛ faamu cogo di

hali i t'a kumakan duman fɔ n ye kuma bɛɛ to lamini ta la n ye fɛn bɛɛ to a ta la foyi tɛ yen ne ma min to lamini ta la lamini kɔrɔ de ye ne ye fanta fanta so kɔnɔ d'accord an balimaw ka kuma de y'a mɛn awɔ i bɛ se nin de la o nin y'an balimaw de ka kuma ye an balimaw ka so filɛ nin ye e sera k'a jɔ wa e m'an balimaw ka wari ta ka kari kɔnɔ wa

e tɛ miiri dɛ i tɛ tasi dɛ miiribali ne y'a bɛɛ ko k'a da e kɔnɔ ne ye n tigɛ bɛɛ ko k'a da e kɔnɔ lamine e bɛna ne dɔn e fɛ ko muɲu ni sabali k'o de ye fugariya ye i bɛna n dɔn tu vas me connaître

Salamu alaikum. Wa alaikum salam. N fa, i b'a dɔn waati bɛɛ lajɛlen man kan maa ma. Ne y'a ye ne donna waati min na, i tun bɛ ka kuma min fɔ n m'i jaabi, n m'i jaabi ka da ko dɔ de kama. Komi bi ye juma ye, ne yɛrɛ bɛ n dusu cogo dɔn jumadonyaw fɛ ni ne ye ko o ko daminɛ jumadon ne t'a dabila o hukumu kɔnɔna na ne ye n makun makun kɔrɔ tɛ siranya ye e ye kuma minnu bɛɛ lajɛlen fɔ e b'a fɛ an k'a kɛ cogo di eh, komi e dusu bɛ bɔ jumadonya fɛ ne dusu bɛ bɔ semaine bɛɛ lajɛlen kɔnɔ baasi tɛ ne kuma fɔcogo man ɲi semaine bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka ne bɛ muɲu ne bɛ n da n dusu kan eh, kɛcogo wɛrɛ t'a la koyi wari min dir'i ma k'i ka so jɔ n'a ye i bɛ na ni wari min ye an bɛ so jɔ n'a ye ne mako b'o dɔrɔn de la sinon ne mako tɛ foyi wɛrɛ la tuguni n'o tɛ bɔn a ye fɛn min laɲini yanni a ka sa fanko laban de o de ka di ne ye a o de ka di ye o man di ne o tɛ yan an bɛɛ lajɛlen ka laɲini o de ye nka n fa n b'a f'i ɲɛna ɛɛ i kuma cogo dɔn i kuma cogo dɔn halisa lamini i nana n dakɔrɔbɔli le kama wa i nana kuma ɲɛɲinini de kama ayi ne ma na i dakɔrɔbɔ lamini ni kow b'a cogoya la ko kow b'a cogoya la ko kow wolomara k'a fa- a fɛrɛfɛrɛ siya k'a bila cogoya yɛrɛ yɛrɛ la e man kan ka n'i sigi ne ma k'a fɔ ko ne ka kuma fɔ cogo dɔn e man kan ka n'i sigi ne ma ka manamanakan fɔ ne ma lamini ee komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na makun kɔrɔ tɛ siran ye n bɛna kumakan kelen de f'i ɲɛna i k'a bila i kun na lamini so min filɛ nin so nin bɛ jɔ wa a laɲinina ko k'a kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten ne de ye kumakanw d'i ma wa lamini wari min dir'i ma ko ka so nin jɔ lamini wari nin bɛ labɔ a bɛ labɔ ɲuman na o a bɛ labɔ a bɛ labɔ juguman la o a bɛ labɔ i k'o bila i kunna o ye n ka kuma fɔta laban ye k'a f'i ye wa ni wari nin ma labɔ lamini e bɛ ne dɔn ne ye mɔgɔ min ye an kana i dan sɔgɔ i ni ko N y'i ka kuma faamuya laɲini min bɛ e la o ye ka so in labaara o laɲini kelen de bɛ ne la nka min ye wari ko ta fan ye ko ka wari labɔ ko k'a kɛ tan cɛ n'i jigi b'o kan n kɔrɔ i ka kuma faamuya ne bɛ yɔrɔ min na wa n t'a fɛ ka kɛlɛ fosi de kɛ e dɔrɔn ko e kelen de b'a bɛɛ dɔn e bɛna sigi ka kuma kuma wayi n'i y'a ye ko kɛra tan e de jɛnna ka kɛ sababu ye ne kɛra tan tɔ o ye ala latigɛ de ye ala de y'a latigɛ ko in ka pase nin chemin in fɛ a kɔni ka di ne ye k'i sigi k'i miiri Ee Ala ma fɔ sa ko mɔgɔw ka dɔ kɛ sa n fadɛ n fadɛ kana nin nin nin ta k'a fɔ ko yafa deli ou bien fɛn wɛrɛ dɛ ni mɔgɔ ka kan nin du nin tigiya la kɛ o ye an fa de ye o tuma mun de kɛra i bɛ bulɔfu fufu la mɔgɔw da la k'a fɔ ko ne de ta ye so ye dɛ wa fɛn foyi tɛ digi ne na dɛ a bɛ taa fɔ dugu de kɔnɔ dɛ k'ale bɛ ka anw balo ou bien ale de ta de ye du nin ye i b'a dɔn e y'an tɔɔrɔ ne ko e tɛ se ka dɔ bɔ nin ka ko la han ami i b'i dabɔ kuma nin na pepepepe kuma nin fan si t'i ɲɛsira la a fina o a jɛra o i ka sira foyi t'a la nin tɛ muso kuma ye nin ye ne ni n balimakɛ ni ɲɔgɔn cɛla de ye Du ni fɛrɛla o du ni cira o i ka foyi foyi t'a la wa i b'i da bɔ ni kuma in bɛɛ lajɛlen fɔ

ala tun aw yɛrɛ don tari sari tiɲɛ don ne cɛ lamini nka lamini taara fɛn o fɛ fi ye walahi tiɲɛ kelen bala o bala bɛ k'an ka du in kɔnɔ yan mankan o mankan bɛ an ka du in kɔnɔ yan walayi n'i ye lamini sen bɔra a tɔ b'a dɔn a kɛra sababu ye maloya min bɛ ne yɛrɛ kan bi ala ni kira dɔrɔn de b'a dɔn ne ye n se bɛɛ kɛ lamini na fanta n y'i ka kuma faamuya ɔ n'ala sɔnna nin bɛɛ bɛ ban mankan ye wagati na ko de ye

jeliba mɔgɔ si m'a cɛ dɔgɔya yan nɔ i kuma fɔ cogo dɔn jeliba kabini sisan ni an sigi kun ye eh, lamini ka kuma ye walima fɛn wɛrɛ i b'a fɔ n ɲɛna joona parce que kuma caman nege tɛ n na ɛɛ n fa ɲɛnamaya kɔnɔ mankan ye diyagoya ye nka ɲɔgɔn faamuya o de y'a sinsinbere ye n'i y'a ye ne y'aw wele n ko n b'a fɛ ka kuma aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla la o belebeleba de b'a la a gɛlɛya fara a nɔgɔya kan fini nɔgɔ ka ko yɔrɔ ye sokɔnɔna de buna hadamaden man ka to i sokɔnɔna sutura ka taa kɛnɛmana la a bɛ lebu de lase buna hadamaden lamini sera ma ee eh, jeliba fɛn min ne ka bonya bɛ e yɔrɔ ni ne tun y'a dɔn k'a fɔ ko nin tere jugu nin ka kuma de don walahi hali alimami nana n t'a lamɛn ami ami i ye muso de ye i ka dɔgɔya man ka se jeliba ma cogo si de la nafigi so buru jago i ka sira jumɛn b'o la jeliba i fo n fa jeliba kan'a fɔ ko worobiya ne tɛ kuma wɛrɛ foyi nɔfɛ jeliba kuma wɛrɛ foyi nige tɛ ne la depuis ala ye n dan n ye maku n sabalila n muɲuna n ye ko bɛɛ to yen o tɛ fugariya ye dɛ o t'a yira k'a fɔ ko n tɛ se ko la nka jeliba n bɛ n kali n bɛ n kali ba su la walahi bilahi ni so nin ma jɔ jeliba ni so nin ma jɔ jeliba ni so nin ma jɔ walahi bilahi bɛ tigɛ na ne n tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ basi bɛ siri du nin na eh, walahi dɔ salen bɛ taa lahara. eh, n fa n fa sabali sabali n fa mankan man ɲi aw ni ɲɔgɔn cɛla la. lamini. dusuw de bɔlen don wa bɛɛ n'i ka tiɲɛ de don nka ni dusuw jɛra ka bɔ ɲɔgɔn fɛ laɲini si tɛ sabati o bɛ min yira hali sisan bɛɛ ka to sabali kɔnɔna na wa n b'a dɔn a b'a faamuya nin waati la a bɛ yɔrɔ min na a ɲɛ bɛ min na o de y'a ka tiɲɛ ye i fana ka sabali n'i y'a ye kɔni i ye ne wele ka na i bɛ fɛ a ka ɲa de o fana diyara n ye kojugu fanta i jija i k'i cɛ n'a hakili yira ɲɔgɔn na muso dɛsɛ man di cɛ la ne bɛ sira ɲini baasi tɛ sira b'i bolo Lamini i yɛrɛ ɲɛ bɛ ko bɛɛ lajɛlen na wa i ɲɛ bɛ kow tiɲɛ fɛnɛ na nka i bɛ k'i ban a la de i yɛrɛ b'a dɔn n fa ma deli ka dimi tan tɔ wa a b'a jo de kan dɛ a b'a jo kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de kan i bɛ fɛn o fɛn na i jija i ka so in papiye bɔ i k'a d'a ma wa i k'a wari fɛnɛ bɔ ka d'a ma a se- a ka se ka du in jɔ

Ko ne ci e ne ka wa i seginba de ko ko la i b'a ne bɛ mun fɛ yan kɔmi ne tun y'a f'a ye ko ne kɔrɔkɛ de don e sigi an tɛ taa ɲɔgɔn fɛ i k'a f'a ɲɛna ko e ne kɔrɔkɛ de ami kɔrɔɔrɔn

Yanni ne n'a ka furu ka kɛ a tɛ ne ka mɔgɔw bɛɛ dɔn ne bɔra Ivoire de ka na to a taa ka furu ko ne ka mɔgɔ ne ka mɔgɔ cɛ na siran sa o tun bɛ dalen deni na

Bonjour, Lamine. Lamine. A tun b'e hakili la k'e ni ne tɛna ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ tuguni wa? Danbele

E bɛ Lamine dɔn yan parce que ne ma foyi de faamuya nin ko la i ɲɛ bɛ nin cɛ in na nin ye bandi juguba de ye ko bandi wa nin de bolila n'an ka entreprise wari ye a kɛra sababu ye k'an ka ko bɛɛ tiɲɛ dɔw ko k'a taara tunga na jaa jaa a bɛ yan du de kɔnɔ awɔ a kɔni b'anw fɛ yen du kɔnɔ n'i mago b'a la ɛri o ɛri a bɛ yan nɔ ne kan ka mun kɛ nin ko in kɔfɛ ne yɛrɛ m'a dɔn n bɛna fɔlɔ

Min fɛ a dɔn dɔrɔn de kan Lamine n kɔni b'a dɔn k'a daminɛ bi la fo ka t'a fɔ k'a foori yɔrɔ min na n'i ma ne bolo min bɛ e ni Danbele cɛ n b'a fɔ i y'a faamu wa n k'i ka fɛn fɛn kɛ i b'a kɛ wa ni n ko k'i ka fɛn fɛn kɛ i b'a kɛ